igbo ndị m ji eme ọnụ igbo mụrụ nze mụọ ọzọ asị m onye chiri nke o chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala azụ anwụla ọ wụ nwanne gị Kizito Osimnobi Ibe onye nhazi ihe omenala Igbo na-anabata gị na ihe mmemme nke ụbọchị taa tata anyị ga-eleba anya n'otu ihe e ji mara Igbo n'otu ihe Igbo ji eme ọnụ n'otu ihe a na-eme n'asụsụ Igbo maka na a sị na atụọla ọmara ọ mara atụọkwana ofeke ofeke feba n'ime ọhịa anyị ga-eleba n'anya kọwaa ihe wụ ilu gịnị bụ ilu kedu uru ilu bara n'asụsụ Igbo anyị ga-atụkwa ụfọdụ ilulu ma kọwalụ ya anyị na-ara ekwu na a sị na onye a tụrụ ilulu kọwalụ ya na ego e ji lụ nne ya efuru ọhịa mana ụbọchị tata ego e ji lụ nne nna a ga-efu ọhịa maka na ọ bụ omenala Igbo nke anyị na-eme ee ọ bụrọ sọsọ m nwa nọ ebe o nwere nnọọ nwa amadi agadaga nwoke mụ na ya ga-anọ taa tụlee ụfọdụ ilu a na-atụ n'asụsụ Igbo mana tupu m akọwaba nwoke a m na-achọ ka unu mata na a sị na nkụ dị na mba na-eyela mba na nri asụsụ Igbo karịrị akarị ihe ndị na-akpọ nke dịkwa iche na ihe ndị ọzọ na-akpọ ọ bụrụ na o nwere ka anyị sụrụ tata na ị ghọtacha eleghị anya ị nwere ike kpọkwa anyị kọwala anyị ka ndị be unu si asụ maka na igbo erika um, iji gaa n'iru eji m ohere na-anabata nwa amadi ofu nwoke igbo ji eme ọnụ ọ bụ nwa afọ imo state o shi okpuru ọchịchị mbaitoli na mpaghara orodo bikonụ igbo ndị na-ege m ntị eji m obi aṅụrị na-anabata Chief Doctor Barrister Tony Iwuorie Okpudo n'Ofekata Orodo Yes, udo dịrị gị o, ọ ga-adịrị gị mma okwuru ọha Eh, kizito eh, osimnobi onye nke m. ọ ga-adịrị gị mma ọha na eze na-ege ntị ọ ga-adịrị unu mma ọ ga-adịrị unu mma na eke o, dịrị unu mma na orie dịrị unu mma na afọ dịrị unu mma na nkwọ na aha Jesus Amen.
eke orie afọ nkwọ mhm.
eke mhm. orie mhm. afọ nkwọ mana tinye okpu udo ka ọ dịrị anyị mma
ụmụ Igbo anyị akaala na nzu ọ wụ ihe mbụ anyị ga-agọzi na ya bụ ọjị okpudo ana m asị gị ka ị gọọla anyị ọjị na ihe mmemme nke taa
anwụchiri ikwuola o si m n'obi mm. isi na na-eji ụsọ na nwampụ mm-hmm. aka mụ na gị ma ka o si na-adị igbo wụ igbo ọjị abịala ọha na eze onye wetara ọjị wetara ndụ a sị na anyị ga-ata ọjị a tata ogologo ndụ ahụ isi ike na ọganihu ọ ga-adịrị anyị mma ọchụ nwata na-enwe ada nwa ọkụkọ nwe nwe ọsọ onye sị na ọ ga-adịrị anyị mma ọ ga-adịrị ya mma mhm. egbe bere ugo bere mhm. nke sị ibe ya ebele gwakwa ya ya gosikwa ebe ọ ga-ebe yes anyị na-ayọ ka ọ dịrị onye ihu mma dịrị onye azụ mma n'aha jizọs ise ya dịrị anyị mma na eke dịrị anyị mma n'orie dịrị anyị mma na afọ dịrị anyị mma na nkwọ na aha jizọs okpudo ya gazie udo dịrị onye ihu dịrị anyị agọzie nwazie nke fụrụ afọ nke ọjị mm, ya akọta ọjị nke ewu oshibe
ọ gbazukwara agbazu ọ bụrụ eke ya orie afọ na nkwọ mm-hmm.
mba zuru ezu
ọjị awa ọfanụ mhm. ozuru ezu agụchara
ya okpuru a hmm?
yodere mhm. igbo ndị ọma njem ọnụ a sị na a kpaa n'ikiri ndị mmụọ aṅaa ntị ọtụtụ ajamahụhụ ude na mara na ihe mere n'ebe ndị mmụọ tata ihe anyị ga-atụle wụ ilu maọbụ ilulu gịnị bụ ilulu gịnị ka igbo ji ilulu eme dịka m kwuru na mbụ igbo nwere asụsụ dị iche iche mpaghara ọbụla nwere ka e si akpọ ihe dịkachi aṅa ọ bụrụ na ka a kpọrọ tata abụghị ka ụnụ si akpọ ya agbagwojile gị anya mbọsị ọzọ anyị nwere kpọtakwa ebe i si bịa anyị akọwakwa ka ụnụ si asụ maka a sị na mba na-asụ n'olu n'olu onye mụ na ya nọ taa wụ ọkammụta chief dọkịta barista Tony Iwuorie wụ onye Ofekata Orodo ọ nọ n'okpuru ọchịchị Mbaitoli n'Imo steeti ọ wụ nwanne m nwoke maka na mụ na ya sikwa ofu ebe ọmenwa Owere Nkalụ Ifakala ọ nọkwa n'okpuru ọchịchị Mbaitoli n'Imo steeti ee okpudo dịka anyị kwuru gịnị bụ ilu n'ala Igbo
ilu dịka anyị si mara ya bụ mmanụ Igbo na-eji eri ji nke bụ na ọ bụrụ na ị na-eri ji mmanụ adịrị ya ị ga-anụ ụtọ ya a bịakwa n'ọzọ otu nwa afọ Igbo e ji eme ọnụ a na-akpọ prọfesọ Chinua Achebe o kwukwere sị na ilu bụ nnu Igbo na-eji eri ụka nke bụ na ị na-ekwu okwu ilu anọghị ya ọ wụ ụtọ anọghị ya so ilu dị mkpa n'ala Igbo nke pụta na ilu wu ihe na-eme asụsụ Igbo maọbụ okwu Igbo ọ na-atọ ụtọ na ntị ọ na-ahazi ọ na-eme ka a na-aghọtacha ihe otu e si kpee ka a ghọta ya Em, dịka ị kọwaala anyị na ilulu bụ nnu Igbo ji eri ụka ilulu bụ mmanụ e ji eri ji elee mgbe e kwesịrị iji ilulu ekwu ụka n'asụsụ Igbo
ilu dịka eh, oge ọbụla a na-ekwu okwu n'ala Igbo ụka ọbụla idozi ihe nwee ihe dịka ihe mgbagwoju anya ma ihe nsemokwu ee eh, maọbụ ọgbakọ a na-akpọ nzukọ eh, iji dọọ mmadụ ndụmọdụ ihe ndị a bụ oge anyị kwesịrị iji ilu na-ekwu okwu mgbe ọbụla mmadụ kwesịrị ịkọwakwa akụkọ dị iche iche chọọ ka o gbuo okwu ya nkenke ilulu bụ ihe ga-enyere gị aka iji hazie okwu gị ya gbaa nkenke ugbu a biko anyị chọrọ ileba anya na uru ilu bara n'asụsụ Igbo maka na a na-asị na okenye tụlụ ibu ililu ka ọ dị akụkọ ụka kọwala anyị ụfọdụ uru ilu bara n'asụsụ Igbo
uru ilu bara n'ala Igbo bụ na ilu na-enye aka onye na-ekwu okwu ahazi okwu ya ahazie ya wụ nke ndị Igbo na-asị ideji olu ilu na-eme onye na-ekwu okwu ya edeji olu ya meekwanụ okwu ị na-ekwu enwe ezigbote nghọta na-anụ n'ime mee ya adị nkenke kama ọ ga-adị ogologo i were ilu mee ya adị nkenke
ihe i kwuru bụ eziokwu maka na a sị na ililu na-eme ụka ya dị mkpụmkpụ ma tọ ụtọ ililu na-eme ka okwu ga-ete aka pempe mana ndị Igbo na-asị na onye a tụrụ ililu kọwala ya na ego e ji lụ nne ya furu ọhịa ọ pụtaziri na adị akọwazi ilu akọwa na ala Igbo ka ihe nke ahụ pụtara ee
eziokwu ihe igbo na-eji asị na onye a tụrụla ilu kọwala na ego e ji lụọ nne furu ọhịa bụ na ndị igbo nwere okwukwe na onye ọbụla bụ nwa afọ igbo hmm. na ọ ṅụjiri mmiri ara afọ hmm. ya bụ na o nwere akọ na uche ihe a na-akpọ akọnuche ya bụrụ n'okwu bekee ya wụ ihe a na-akpọ wisdom ma ọ intellect ee uche abụrụ nke a na-akpọ sense ya bụ na ha abụọ na-agakọta Achịkọta ọnụ ọnụ Ee, nke bụ na ọ bụrụ na a tụọla gị ilu ahụ mechaa bịa kọwala gị ya gosiri na ị ṅụjighị mmiri ara afọ o nwere ihe dị iche o nwere ihe dị iche ọ ya kpatara o jiri dịka igbo a na-asị onye a tụ ilu kọwala ya na ego e ji gọ nne ya ọ pụtara na onye ọbụla wụ nwa afọ igbo ga na-ama ka e si atụ ililu ndị be anyị sị na ọkụkọ hapụ ukwu osisi ngwere hapụ ukwu osisi aka akpara ya aka akpara ya ọkụkọ kwanụ a na-ahapụ kwọmkwọm ya hapụ kwọmkwọm ma ihe o ji azụ nwa dịka anyị si kwuo ndị Igbo hụrụ ji a na-eri eri dịka ezigbote nri onye chi ikwu isi na ihe ihe ihe jụkwa anaghị njọ n'ala Igbo ya si ọnụ jụkwa gị ji mhm. ee onye onye na-amaghị otu esi atụ ilu n'ala Igbo a na-ewere na ọ mụtabeghị otu ọ wụchahụ nwa afọ Igbo maka na ewere na ihe ejiri zụọ anyị n'ala Igbo okpudo ama m na ị na-akọwala anyị uru ahịa ilu bara n'asụsụ Igbo anyị aghọtala na ilu bụ ihe dị mkpa n'asụsụ Igbo ilu na-eme ụka ya dị nkenke tọọkwa ezigbote ụtọ ọha na eze ụnụ ma na ihe omume nke anyị mere gara aga anyị na-ajụ ajụjụ na ihe omume ọbụla um, anyị jụrụ sị kee ihe Igbo na-akpọ windo um, anyị nwetara ọsịsa abụọ nke mbụ wụ si n'aka eze Obichukwu Ezeudo ọ sịrị anyị na Igbo na-akpọ windo ọtụpe ọtụpe um, nke ọzọ wụ nwaada Vianney Nwadịụtọ Okoro o si Abuja na Naịjirịa saa anyị ajụjụ ọ sị na Igbo na-akpọkwa windo mkpupu mkpupu dịka anyị kwuru na mbụ asụsụ dị n'iche n'iche ọ bụrụ na ọ bụghị nke etu ụnụ si akpọ windo na asụsụ nke ụnụ ohere dịkwala gị ịkpọ anyị n'ekwentị na akara 832-896-3316 ịgwa anyị ihe ndị be ụnụ na-akpọ windo taata ajụjụ anyị ga-ajụ wụ kedu ihe igbo na-akpọ triliọn triliọn kedu ihe igbo na-akpọ triliọn ụnụ ma na anyị nwere otu ruo na narị ruo na ijeri ruo na ihe gịnị bụ triliọn na asụsụ igbo i nwee ọsịsa ya ị kpọọkwa anyị n'ekwentị chetakwa na ebe ị ga na-ekiri ya bụ ihe mmemme bụ na YouTube channel na Kizen Global Entertainment i jee ebe ahụ o nwe ebe edere subscribe ị subscribe ọ share like ya ka anyị na-agbasanụ ka omenala igbo na-agawalụ n'iru ndewo nụ okpudo na-abịa na ilu igbo o nwere ihe dịkacha yiri ibe ya dịka ilulu ha bụ ofu ka ha dị iche n'iche o nwere ihe ndị igbo na-akpọ akpaalaokwu nweekwanụ nke dịka nkọwa ilu e, e, ha bụcha otu n'ime ilu n'asụsụ igbo
iji zaa ihe anyị kwuru bụ eziokwu enwere ihe a na-akpọ ụka bụ ilu ụka bụ ilu bụ ihe ndị oyibo na-akpọ parables eh, ịbịa na nke akpaala okwu akpaala okwu bụ ihe ndị oyibo na-akpọ idioms so n'ime ụka bụ ilu dịka anyị si mara na akwụkwọ nsọ ihe onye nwe anyị bụ kraịst na-asụ kama n'ime akwụkwọ nsọ bụ ihe a na-akpọ parables ndị igbo na-ejikwa na-ekwu ụka ya bụ ụka bụ ilu ha kwuo na gị a sị gị gị mara asụ gị sụọ n'ikwe gị ama asụ gị sụọ n'ala ụfọdụ asụọla gị ya a sị gị ji ire rere eze gị ya wụ ji ire nke gị gụọ eze ọgụ ihe ndị ahụ bụ ụka bụrụ ilu ya bụ ihe a na-akpọ parables idiom kwara nke bụ akpaala okwu bụ iji okwu a na-eji akọwa na-egosi na ịgara n'ime n'ime ịgabara n'ime ime ebe okwu siri malite ịnyara nkụ ọkọchị na obi okenye gị kwuchaa ya ya bụ na ị taala ụkwa jaa eze ọ ya bụ na ịgamiene kpọọ okwu ahụ ya wụ ụdị ihe a na-akpọ idioms akpaala okwu akpaala okwu dị iche n'ilu maka na ilu bụ proverb nke akpaala okwu bụ ịgamiene ihe karịrị ilu eh, na onye na-aghọtachaghị ilu ọ ga-ara ya ahụ ịghọta ihe bụ akpaala okwu ọha na eze biko ndị na-ege anyị ntị ọ dị ka anyị ga-abanụ n'ime ọgbọ ahịa ka anyị jee ndị na-akwado anyị ka anyị kelee ha Igbo ihe omume omenala Igbo nke eji akụzi asụsụ Igbo na omenala Igbo na-egosikwa ihe mmemme dị iche iche na Houston na na mba ofesi ebe ị ga na-ekiri ya bụ ihe omume bụ na YouTube channel na Kizen Global Entertainment ndị Igbo nnụ ma na asị na agbakọ agbakọ nye ọnwa mmanụ oti ofufe ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ka a na-egosi ma ọ bụ ka a na-ekwu na ihe omume omenala Igbo biko egbula oge ịkpọ anyị n'ekwentị na akara 832 nnụ ma na igbo ji ofu obi eme ihe nnụ ma na asị na anyụkọ mmamịrị ọnụ o ti ụfụfụ ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ka a na-egosi maọbụ ka a na-ekwu na ihe omume omenala igbo biko egbula oge ịkpọ anyị na ekwentị na akara 832 896 3316 Nnụ ma na Igbo ji ofu obi eme ihe ọ bụ nwa afọ Igbo Kizito Osimnobi Ibe bụ onye nhazi ihe omume a igbo ndị ọma na-ege anyị ntị chetanụ na tata bụ ihe omume omenala igbo nke anyị na-anọ n'ime na-atụle ilu anyị na-anabata nnụ n'agba nke ikpeazụ n'ụbọchị tata mana tupu anyị agaba n'iru ịtụ ụfọdụ ilu ma kọwakwu ya eji m ohere na-ekele nwaada ledi ngozi ezeji onye ga-eme mmemme iri afọ isii amụrụ ya a mbọsị a ga-eme ya wụ na ọnwa febrụwarị gbaa mkpụrụ ụbọchị iri na holy trinity anglican cathedral ọ nọ na howell sugarland anyị ndị omenala igbo ga-anọkwa ya bụ ebe mụ onwe m bụkwa ah, okwuruọra kizito ga-eji igwe eji ekwu okwu anyị na-ekelekwa ezigbo di ya bụ sa emma ezeji maka na asị na onye nọ n'ezi ete egwu ihe na-etiri ya ahụ nọ n'ime ọfịa n'otu aka ahụ kwa anyị na-akasi ezinụlọ ndị nga amaugo ọ bụ ndị ụzọagba ikeduru obi ọ bụ ndị nke nna ha ọ bụ chief Colinus amaugo ọ rapụrụ ugochinyere wan na amaugo anyị na-asị biko nnenna amaugo ọdịkọnamba injinia mike amaugo na sylvia amaugo umukoro ka nnu yiri ndidi dịka uwe ndị omenala Igbo na-asị nụ ndonụ anyị ma na a ga-eme nche abalị n'ọnwa Maachị gbaa abalị iri na Holy em, Our Saviour Anglican Church nke nọ na Bissonnet na Kirkwood ndonụ biko ee biko ọha na eze onye mụ na ya nọ taa bụ Chief Dr. Barrister Tony Iwuorie nwere n'akwụkwọ dị oke mkpa nke o dere nke a na-akpọ Managing Intercultural Business Negotiations with Nigeria ị tapịama ya n'okwu Igbo ọ bụrụ na ị bụ onye ọcha maọbụ ị bụ onye Naijiria ị chọọ ka ị jee tụọ mgbere ahịa na Naijiria ọ ga-aka mma ka ị garuo na ndị eze na ndị ọdịnala gị na ha daa ntị a ga-eme ka ihe niile nke ị ga-eme na naijiria dịla gị mfe ma dịkwala gị were were anyị na-ekele ya lee nne bikonu ebe ọbụla a ga-ahụ ya bụ akwụkwọ bụ na amazon i jee na amazon ị ga-ahụ ya ọ wụ chief dr barrister tony iwuorie bụ onye dere ya bụ akwụkwọ ọkwa onye mụ na ya nọ taa na-atapịa okwu igbo igbo ọma ndị ọma ndị na-ege anyị ntị ugbu a anyị akọwala ihe wụ ilu anyị ekwuokwe nne uru ilu bara n'asụsụ Igbo anyị akọwala ụka bụ ilu kọwakwanụ ihe wụ akpaala okwu ugbu a anyị chọrọ ka anyị tụọkwanụ ilu ole ma ole ma kọwakwuo ya ee maka na a sị na onye nọ ebe a na-eli ozu na-anọghị ebe a na-eli ozu a sị ya bọba ọ na-esi n'ụkwụ abọba dịka anyị kwuru na mbụ biko ilulu anyị kọwaa ya ya hụ otu ndị be unu si asụ ọ bụrụ na ọ wụ ihe ọjọọ ọ bụkwa na o nwekwara ihe anyị kọwara na-adochaghị gị anya ohere dịla gị kpọkwa anyị n'ekwentị ka anyị kọwaziele gị nke ọma Em, okpudo ihe a nọ n'okwu ya na-awụ ka anyị tụọ ilu ole ma ole kọwakwa na ndị Igbo ndị na-ege ntị maka na anyị ekwubuola sị na onye a tụrụ ilu kọwala ya na ego e ji lụ nne ya mana tata ndị Igbo ma onye ọbụla ego e ji lụ nne ya ga-efu ọhịa onye ọbụla ego e ji lụ nne nọdụcha barachara uru because na ọ wụ ego ahụ mụtara unu ndị Igbo ndị ma ihe okpudo ngwa ka anyị tụọ ilu ole ma ole anyị akọwakwa ya
ijikwe tụọ ilu ga ya na ihe a na-ekwu okwu ya ga-adaba bụ na anyị kwucha n'okwu ndị ụfọdụ dị iche iche mana a sị a nyụchaa nsị ghara ịka ya ọnụ dịka ọ wụ nsị otoro ọ dị mma ka i si kwute ya bụ na anyị emeghacha n'okwu ihe ihe a nyụchaa nsị ga-aka ya ọnụ ya bụ otu na ọ pụtara bụ ọ na-adị mma e kwuchaa okwu a chịkọlata ya mhm. ya bụ ụka bụrụkwa ilu ya sị na ihe mechiri ama nwa mma emechiri ama nwa mma ya bụ ụka wụrụ ilu a na-ekwu so iji tụọ otu ilu o nwere ma a sị na onye ndị iro gbara gburugburu ga-eche ndụ ya nche mgbe niile mhm. nke bụ na English translation eh, a na-akọwara anyị eh, taking it literally e were ya otu English si kwuo literally ọ bụ na someone who is surrounded by enemies must always guide his, or his, his life or her life or the territory. So nke ahụ bụ otu ilu anyị kwesịrị itinye na ntị ndị iro gbaa gị gburugburu ị ga na-eche ndụ gị nche mgbe niile nke ọzọ bịa bụrụ a bịakwa na onye ndị iro gbara gburugburu bụkwa ọ pụtaghị na maka na ndị iro na-ede mmadụ n'iru mm-hmm. ihe ọzọ yiri nke ahụ bụ na onye ọbụla dị ndụ kwesịrị ịdị na-akpachara anya na ihe ọ na-eme mm-hmm. ma ebe ị na-eje ọ ga-asị gị na onye a kpọrọ ọta akị o buruzie nkume nyara n'olu ije ije abalị na-ebute ọghọm o nwere ị ṅụma mmanya ị ṅụfee ya ofe e, i tinye n'aka gị n'aka ndị iro gị ihe ọbụla anyị mere anyị kwesịrị ịkpachara anya na-eme ihe anyị ga-ekwetezi na nna anyị lọrọ anyị ụwa anyị ewerezie nri gbagbuo ya ee ọ bụ ihe dị ka otu a e lee nke ọzọ ka a na-atụkwa a na-atụkwa anyị na- a na-agakwa n'ihu a sị a na-aga n'ubi ji na-aka n'ọnụnụ ehe Aha.
so nke ọzọ ga-abụrụ na ndị okenye mgbe ndị nna nna anyị na-adụ anyị ọdụ ha dụcha anyị ọdụ ha ọ kwa ilu a a na-ekwu okwu ya na-eji adụ ọdụ ha sị anyị n'ụkpala okpoko burule na ntị chiri ya nke bụ na ụkpala a na-akpọ okpoko ọ na-eme mkpọtụ ọ bụrụ ma ọ na-efe ya megide mkpọtụ gị nọrọ ebe ahụ ya eburu gị ị nụhụ ya mgbe ọ bịara buru gị ọ ya bụ ihe ndị Igbo ji mara na ntị chiri gị ya bịa bụrụkwa ka e ji kọwaa ya ya wụ na ha ekwuokwa n'ụzọ ọzọ sị na a na-agwa okpochi ntị na ahịa esule mhm. so nke bụ na e nwere olileanya na ị ga na-anụ mgbe ihe ndị a ga na-esi na-abịa na ị gaa anọ ebe ahụ ya ya taa gị mberede dịka o si otu kọwakwa ụkpala okpoko burule ọ dị ka abịa gị bụrụ nwa okorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa o nwere ụdị agwa ị na-akpa ada ndị nne gị maọbụ nna gị maọbụ ụmụnne gị maọbụ ndị obodo na-asị gị na akparamagwa gị ịwa adịghịkwanụ mma kwụsị ya ọkachasị onye na-eme ihe ntụtụ maọbụ onye na-eme ihe dịgasị aṅa ele anya imegide ihe ahụ si ya baa na nsogbu ma ọ si site n'ime ya ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ ọ bụrụla abịala na a sị na a dụba ntị ya aga anụ e gbube isi e gbukọrọ onye n'isi ee eh, mana ọ nụtaghị ndụmọdụ ndị nne na nna ya maọbụ ndị okenye dụrụ ya ọ bụrụzienụ na ihe mee ya ọ bụ ihe o ji aka mana ka a sị na onye kpatara nkụ ahụhụ siri ngwere bịala ya ụgwọ ilulu ndị ọzọkwa anyị na-atụle tata bụ na a sị na mbe na mbe zụkọ ahịa na uru adịghị anọ n'asụsụ Igbo anyị ma onye mbe wu mbe wu onye aghụghọ a sị na mbe na mbe zụkọ ahịa na uru adịghị anọ onye ji si na ọ dị mma mmadụ na-abụ ofu onye na-ejide ya awụ ihe ji gị onye ndị amamihe abụọ na-emekọ ihe ị ga-ahụ na a gakata iru a gaba azụ a na-emekata ebego maka onye ga na-asị na onye ga-arụgbu ya onye ga-asị na onye ga-arụgbu ya onye ndị Igbo ji si na mbe na mbe zụkọ ahịa na uru adịghị anọ okpudo o nwere nke ọzọ ị nwekwara etola anyị ịma ndị ndị be anyị si na anụ ka ntị epuo mmiri ịma maka na ndị bekee si na onye ndị be anyị sikwa na onye yela ngwere nwere agbata obi na gbatagbata dị agha eh, so na ihe nke ahụ pụtara anụ ka ntị epu omuri ọwụ ihe niile dịka ndị bekee si eh, ị na-aga n'ụzọ nkịta na-agbọ ụja ọwụ nkịta niile gbọgọ ụja ka ị ga na-elu ị ga na-elu ihe mm-hmm. ee eh, o nwere nkịta ndị ga na-agbọ ụja i letu anya mm, so ọ ya bụ na ihe niile ị hụchara abịarala gị ị ga-asị asụcha ya mhm. ya wụ na ipu ole mgbiri gị shamacha ihe niile ha ebirala gị ele anya ga-anwụ n'ike onye ndị Igbo ji si na ọwụ mmiri na-ezo zuru onu ka na-echepụrụla efere na gị hụ nwa nkịrịnkịrị mmiri nwa zowe gị je buru bezin bupụta ọ ga-agbaju nne gị ehie emekwara e ndị Igbo na-atụkwa n'ilu na-asị na onye gaba ije nyuchie nshi ụzọ ọ lọbazie o zute ijiji mhm. ele ihe nke pụtara
onye ọbụla nọ ebe ọ nọ mezie ebe ọ nọ ma ị na-apụ apụ ma ị na-eje eje ma ị na-abata abata adịghị ama ihe ama maka na ị na-aga onye na-aga ije nwere ọlịla na ị nyụchie nshi were na ị ga-abịachi ahụ n'ụzọ ahụ nshi ahụ ị nyụrụ cherele gị ọ ya bụ ihe a na-asị mmiri dọrọ n'eju kabala nwa nkịta ọ dịghị mma mmadụ imechi ụzọ ọ wụ ya dị ka ndị Igbo na-ekwukwe na onye nọ n'ime ahịa ekwesịghị ịlụ okwute eleghị anya ị ga-atụ ya mama gị ma ọ bụ papa gị ma ọ bụ nwanne gị nwoke ma ọ wụ nwanne gị nwaanyị ndị Igbo na-asị na ama nwaanyị gbara di ya na ọ wụ ama njacha okpudo
nke ahụ ga-aghọwo oke ụka maka na o nwere ihe a ga-agwa nwaanyị chi ya agwakwụrụ ị ma na a sị na ama nwaanyị gbara di ya wụ ama njacha nke pụtara dị na ọ bụ onye ya na nwoke na-ebi n'ụlọ bi n'ụtụtụ bi n'ehihie nwaanyị pụta sị gị na ihe ọ wụ otu o si wee dị mhm. ọ wụ otu o si wee dị ya sị gị na di ya mere otu a ọ wụ otu o si wee dị ya sịkwanụ gị na ọ wụ otu o si wee dị ah, mana a sị na-eji ọgwụ ama atụ ma gbuo nwa nọ n'afọ ah, ah, n'obi eze adịghị ihe na-adịghị ahụ eh, mana eze bichiri ụzọ ọ wụ obobo ntị ka ọ na-enwe ma ọ wụ onye gafeme abata kọọra eze lekwa nke mere eze nyekwara ke eze mekwara ka ahụ eji na eze bichiri ụzọ o nweghị ihe ọ na-adịghị anụ ndị igbo sịkwa na anyị aba mbụba ma ata ọjị mana ọjị pụta anyị ata kili ikwu kili ibe ọ wụ onye ọrịa ịla na-eme a sị na atụ aka a ga-anwụ anwụ atụkwana aka a ga-anwụ anwụ ihe ọ pụtara wụ na ihe ọ bụla i mege n'ụwa cheta na o nwere isi njedebe ma i mege mma o ma i mege njọ cheta na maka na ndị igbo si na ugboro abụọ ka ekpe na-akpọ nwoke ya kpọọ ya na ndụ ya kpọọ ya n'ọnwụ ọ wụ ugboro abụọ a nụkata ihe dike na-eme a nụkwanụ ka ekpe na-ada na ama nna ya biko um, ọha na eze ọ bụ otu ka a ga-esi adọbiri ya na ihe omume omenala igbo taa tupu anyị achọchi okwu okpudo biko kelenụ ndị igbo ndị gere anyị ntị ọha na eze ndị ọma igbo wụ igbo ụmụnne m na ụmụnna m ekelele m ụnụ n'ụbọchị nke taa ụnụ ahụla ka anyị si tọọ ụkwa ji eze ụka bụ ilu anyị kwuelekwana akpaala okwu ihe anyị na-achọ ka anyị ghọtakwanụ ọzọ bụ na okwu a a na-akpọ ilu ka anyị chetakwa na ọ ya bụ otu ihe ha na-akpọ proverb n'okwu akwụkwọ nsọ nke ị bịa na First Kings chapter 3 nọ nke onye onye isi a na-akpọ ma oke ihe a na-akpọ Solomon yọrọ Onyenwe anyị sị ya ka o nye akọ na uche amamihe ka o ji chọọ ndị Izrel ụmụnne m na ụmụnna m ndị Igbo ndị ọma ana m asị ma ndị nne ma ndị nna ka anyị na-akụziri ụmụ anyị asụsụ Igbo na-asụkwara ha ilu ka ha na-aghọta na ilu bụ mmanụ igbo na-eji eri ji bụkwa nnu anyị na-eji ekwu ụka ya na-atọ ụtọ na-ada nda na-ada ụda na ntị ana m asị na ọ ga-adịrịnụ mma na orie dịrịnụ mma na eke dịrịnụ mma na afọ dịrịkwanụ mma na nkwọ na aha jizọs igbo ndị ọma m ji eme ọnụ a sị na kama ehi anyị ga-agbanala anyị anyị adọbiri ya ọdụ ọ fọ ji ụfọ ọ fọ ala fọkwanụ ji na-egwughị egwu ekeghị eke amazi ma ọ ga-atọ n'ala ọ bụ otu a ka anyị si ewere ya na ihe omume nke ụbọchị taa chetanụ na ihe a tụlele wụ ilu na uru ilu bara n'asụsụ Igbo anyị jikwa ohere na-ayọ ndị nne na nna ekachasị ndị bi na mba ofesi gbalịanụ na-asụlanụ ụmụaka Igbo ihe asụsụ Igbo na-atụkwalanụ ha ilulu ka ha na-enwe ike na-aghọta ụnụ tụọla ha ụnụ akọwala ha ego e ji lụ nne ha efughị ọhịa ọ ka ha ghọta ehm, cheta na a na-asị na ihe ọma mene nwanne gị enyene gị obi ọjọọ ihe ọjọọ mekwene nwanne gị enyene gị obi aṅụrị tienụ ruo mgbe ọzọ mụ na ụnụ ga-anọkọ ọ wụ maazị kizito osim n'obi ibe na-asị ụnụ ka emesịa